an sinsinnen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye lamɛnbaga cɛman n'a musoman an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ don an ye ziyara boloda k'a bila le 14 la ni o kan ka bɛn bi kunɲɔgɔn de ma bi kunɲɔgɔn ni ala sɔnna an bɛ bɔ yan donc k'an kun da jura dugu tuna kan n'o ye samedi nata ye le 14
donc le 14 mars samedi su fɛ an bɛ wajuli kɛ ni dugu jɛra an bɛ taga bɔ maaba ninnu kaburu la et puis ka dugawu kalan bon vraiment ɲinan ta bolofa bɛ ɲinan ta kan kosɛbɛ alahu akbar lahara bɛ segin a kan
an ye jɔnw de bila ka kuluwalaw wurudi fɔ sɛ miliyari kelen miliyo tɛ dɛ miliyari kelen
lahara bɛ se k'a kan n bɛ jɔ ala ɲɛma ka segin nin kan miliyari kelen kuluwalaw la kuluwalaw fɔko kelen n'i ko kul huwalahu ahad diɲɛ balaw bɛ wuli ka bɔ yen alahu samadu ni minɛ balaw bɛ wuli ka bɔ yen lam yalidi walam yuladi kaburu jangata bɛ wuli ka bɔ yen walam yakun lahu kufuwan ahad lahara fɛsɛfɛsɛ bɛ wuli ka bɔ yen donc kuluwalaw kalanko kelen a bɛ naani de kɛ o ye a siɲɛ kelen n ka garibuw n b'u fo n b'u barikada ne karamɔgɔ de ye i kali k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ale de jiginna dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ cɛ ka da a kunkolo la ka taa karamɔgɔ ka so jɔ ko n'o sen jɛra o bolo jɛra ko ala k'a barika don konate la n'a y'a sɔrɔ ne fana y'o baara jalan kɛ n karamɔgɔ ye ka jardin sɔn a ye n'i y'a ka mobili kɔrɔlen ye n bɛ mobili kura san ka d'a ma dugu dan ye makan ye diinɛ dan ye madinɛ ye ka wari bɔ n kun na k'a bila ka taa madinɛ n karamɔgɔ don o don a bɛ komi ne de b'a ka yɔrɔ ka k'a fura hmm. parce que ni san yɛlɛmana mairie mɔgɔw bɛna fakitiri di yan a fakitiriw n bɛ to k'u dulon sanfɛ yan ala filɛ yan fɛ donc facture bɛ na ni facture nana a fɔ konatɛ an ye karamɔgɔ ka ɲaman furan k'a cɛ ɲinan a kan ka bɛn nin ma n'a y'a sɔrɔ ne bɛ o facture wari bɔ k'o di n karamɔgɔ bonya kama o se jɛra o bolo jɛra n y'a ɲini ala fɛ garibu minnu bɛ n bolo ala k'a barika ɲɔgɔnna ba kɛmɛ don u la
minnu bɛ an lamɛnna n'an ye wurudiliw fɔ u b'a ta a barika ɲɔgɔnna ba kɛmɛ ala k'a don u la n'o ye kanubagaw ye tiɲɛ don
ne ye denmisɛnninw bila vraiment u ka kuluwala wurudi parce que an yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ yɔrɔ min na bi ni ala yɛrɛ ma wele a ti ɲɛ surtout mali mali tɔ bɛ ferekela ka taa di mais an jigi ma tigɛ ala la mhm. donc an ye denmisɛnninw de bila u ka kulu huwa allahu ahad mhm. ala tɔgɔ kelen de don jinɛ tɔgɔ t'a la mɛlɛkɛ tɔgɔ t'a la mhm. wɔkulɔ tɔgɔ t'a la ala tɔgɔ kelen de don an y'u bila k'a wurudi ala ɲɛda kama o wurudili kɛra ni ala sɔnna kuluwala siɲɛ miliyari kelen hmm. an bɛn'o dugawu de jigin tuna o nin sen miliyo tɛ dɛ miliyari ne yɛrɛ kabi ala ye n da ma deli k'a kɛ nin tɛ mais ni sɔrɔsiw b'i bolo i sago bɛ sɔrɔ n ka garibuw n b'u fo k'u barika da et puis u ye kabakoba kɛ n ye hmm. euh, salon ziyara la eh, mawuludu la ne y'a jira de k'a fɔ kɛnɛ ka dɔgɔ n ko siyɔrɔ tɛ dunanw bolo siga t'a la kɔsa in na ne ka garibu dɔ balala ka n wele a ko karamɔgɔ ko est-ce que m'a fɔ ko jamako wɛrɛ bina se o y'a sɔrɔ dunanw siso jɔra aa n ko ne hakili t'a la a ko a bɛ ne ka mawuludu kuma na ne ye n ka mawuludu kuma lajɛ n y'a sɔrɔ a b'o kɔnɔ aa n ko tiɲɛ don a ko ni ziyara sera k'a sɔrɔ so ma jɔ dunanw ye ko dɔw bɛ sɔn k'a fɔ o ye nkalon tigɛ Siga t'a la. n ko kuma aw ko an k'a kɛ cogo di ko karamɔgɔ n'i ko min sisan n filɛ ka taa soden tan karaba tuna k'a jɔ Allahu akbar. dunanw kama Allahu akbar. vraiment n bɛ garibu ninnu fo n b'u barika da

ala yɛrɛ jati ala tɔgɔ jati anw ka jamana ɲagamina jinɛ tɛ se k'a dilan mɔgɔ tɛ se k'a dilan wɔkulɔ tɛ se k'a dilan ala min y'an da dɛ o ala de b'a dilan an y'o ala de wele ni kulu huwa allahu ahadu ye siɲɛ miliyari kelen ni ala sɔnna ni ko min bolodalen b'an bolo mhm. o dubabu de bɛna jigin tuna min na mhm. bon jɔnw bɛna hami mhm. minnu tɛ yan sɔrɔ a bɛɛ bi yan kanu ye kanu de ye a bɛɛ bi yan min bɛ ameriki o min bɛ lɔnduru o min bɛ espagne min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali hali fula minnu bɛ ameriki a bɛɛ bi yan donc a tɔgɔ ye fulakɛ kulo b'an kan na parce que olu bɛna fɔ ee konate bɛna nin dugawu ba kɛ anw tɛ yen aw de y'a fɔlɔ ye o a kabi ziyara ko in bolo dara walahi mali bɛ lafiya wa maliyɛn bɛ lafiya kabi ziyara ko in bolo dara dɔw bɛ waa duuru ci n ba fatura n ye nin bila minɛn kɔnɔ a ne ka n ba sɔrɔ dɔw bɛ waa mugan ci n fa ni n ba fatura n ye nin kɛ a ne k'o sɔrɔ dɔw b'a fɔ n kɔrɔ n kɔrɔkɛ dɔ fatura dɔw b'a fɔ n kɔrɔmuso dɔ fatura diɲɛ su bɛɛ y'a dɔn ko tuna ziyara bɛ yen wa diɲɛ su bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ ni tuna ziyara sababu ye hali sisan sisan ala y'a seere ye ni nkalon don ala kana n ɲɛ da ala kira kan hali sisan sisan dɔ ye wari dɔ ci n denkɛ ma umaru ma a ma ta fɔlɔ bi su in na bɛɛ donc wari ninnu bɛ ci de karamɔgɔ an y'a mɛn ko ziyara bɛ yen anw faw fatura kuma na an ye waa tan d'i ma i ka waa tan in ta i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i ka dugawu k'an fa su ye mais i fa su b'a dɔn k'i ye ko dɔ kɛ donc an bɛ u fo k'u barika da mhm. n bɛ tila k'a ɲini u fɛ n bɛ tila k'a ɲini u fɛ parce que u ye juru min don konate kan na n kana minɛ ni juru nin lahara mhm. wari bɛ di de n fa fatura dugawu k'a ye wari bɛ di de a bila saraka a tɔgɔ ye di ziyara minɛn na i ka dugawu kɛ n ka papiye sɔrɔ wari bɛ di de a bila sarakabɔ minɛn na pour que an ka den sɔrɔ ni an ɲinana dugawu ninnu kɔ a bɛ kɛ juru y'an kan na lahara mm. ala k'an kisi o ma donc ni ko min bolo dalen don an bolo mm-hmm. eh, o de ye nin ye mm-hmm. an bɛ dɛmɛ kɛbaga bɛɛ fo ah, hali o don dɔ nana ko a mɔ a bɛ mana tasa dumuni bɔ tasa mm-hmm. a y'a den kɛmɛ de bila ka na selidaga duzeni saba de nana mhm. bon nin bɛɛ bɛna n'i ta i ka kɔrɔ de parce que mɔgɔ fa ni ba fatulen kɔfɛ i dangadenlama i bɛ ɲuman dɔ kɛ ka saraka dɔ bɔ i bɛ kɛ dugawuden ye donc u fatulen kɔfɛ i bɛ saraka bɔ i bɛ kɛ dugawuden ye mhm. donc vraiment eh, minnu ye bonya kɛ an b'u bɛɛ fo k'u mhm. bɛɛ wale ɲuman dɔn bon kabako wɛrɛ min bɛ a senkɔrɔ anw ye pɔn pɔn daminɛ pɔn fɔlɔ o tɛ six mètres bɔ o ye piye tan ni damadɔ ye mais pɔn filanan in bɛ se fɔ mɛtiri kɛmɛ ni mugan ma donc vraiment mɔgɔw ye dɛmɛ caman kɛ mais u y'a kɛ u yɛrɛ ye n'i ye dɔrɔmɛ kelen di konatɛ ma a don pɔn na ni konatɛ m'a don a la lahara konatɛ b'a fɔɔnɔ mais e ka baraji b'i bolo donc o dɛmɛ kɛbagaw fana kɛra a cayara dɔw bɛ na ni kɛmɛ duuru ye nin kɛ ka siman san i yɛrɛ dɛmɛni de siman ko la hali dɔrɔmɛ mugan dɔw y'a di ne ma donc ala barika la an ye pɔn biliko fɔlɔ kɛ n'o ye mɛtiri bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn na donc sisan an bɛna tɔ bɛɛ bili i ko koba fila min bolodalen don o ye koba filanan ye ni ala sɔnna n'a ma dɛsɛ lundi don n'o ye sinikɛnɛ an b'a fɛ ka pɔn tɔ bili ni ala sɔnna an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛ kalo min fana na n'o ye arajaba kalo ye kira ba garijɛgɛra la kalo in de la mm. donc arajaba jumasi fɔlɔ kira ba garijɛgɛla la mm-hmm. arajaba kɔnɔ n ye wurudili min di a b'a hakili to a la subahanallahil hayyul qayyum o bɛ fɔ tile tan fɔlɔ la subahanallahi ahadu samadu o bɛ fɔ tile tan filanan na subahanallahi raufu o bɛ fɔ laban na ni jɔn jɔn sera k'a kɛ k'a dafa i ka diɲɛ ɲɛna lahara ɲɛna ala k'a dafa an ye vraiment an bɛ bɛɛ fo ka barika da dugawu minnu kɛra ala k'a bɛɛ minɛ ala k'an sago d'an ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala